Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Takulandirani kuno ku Hanifa TV. Dzina langa ndi Ernest Njolomole. Mtsiku la lero tikhaye tikucheza ndi mtsikana amene anabedwa kuchokera dera la Mulanje kuzafikitsira kuno ku Blantyre. Adayenda madera osiyanasiyana mtsikana ameneyi pofikizana kuti adakanika malonda ndimupanga release kuti azipita kumene wachokera. Mtsikana ameneyi atachoka ku Mulanje kufika mu Blantyre muno, madera amene akuazindikira kuti adayenda odziwika bwino, otchuka, ndi Nyambadwe, BCA, Blantyre muno angakhalenso ku Zomba. Khalani pompo kuti timve zambiri zimene watibweretsera mtsikana ameneyi. Mungatifotokozere kuti tsiku limene mudabedwali zidakhala bwanji? Ineyo ndinali pa ulendo ndimafuna ndikafike malo ena ndiye kunapedzeka kuti mayendedwe, tinayenda ndithu tinakafika kumene timafunako ndipo timakatenga zinthu. Pobwerera kumene timakhala kunapezeka kuti malo ena minibus yaonongeka imene tinakwera ndiye anati ah popeza minibus yaonongeka inuyo tsikani mukwere lole ndiye tinatsika kukwera lole nkumapitiriza ulendo. koma sitimazindikira kuti taiwalamo m'minibasi muja chikwama china chimene chinanyamula makiyi a nyumba komanso zinthu zina zofunikira ku nyumbako ndiye titafika malo otsikira kunapezeka kuti tiyang'ane zinthu sizikukwanira kufunsana ndimene kuma- kunapezeka kuti basi chikwama chatsala ndiye kunali koti popeza ndi madzulo uno nanga tipanga bwanji kuti nyumbaso tikasegule minibasi ijaso mmene yaonongekera ikonanga ikuoneka ngati singayendeponso ndiye kunabwera chiganizo choti tingokwera mmodzi mwa ife akwere molingana ndi kandalama kamene kanatsala chifukwa tinatsala ndi 700 kwacha Ndiye kunapezeka kuti amene ndinazipereka ndinali ineyo. Ndinanyamuka nkumabwerera. Titafika pamalo paja kunapezeka kuti panalibepo minibasi ija choyamba. Komanso galimoto imene inanditengayi kunali koti powauza zoti ndiimepo pano sanayime. imangopitirira ndiye ndimadabwa kuti akundipititsanso kuti popeza malo amene ndimafuna ndi awawa ndiye ndinalimba mtima kuti ah ubwino wake tawoni imene akupitayo ndiyoti azibale anganso ena ali komweko ndiye kuti akakandisiya mtawonimo ndiyang'ana kuti ndipita kuti kunapezeka kuti malo amene ndimayembekezera kuti galimoto ikhoza kufika inapitirira tinayenda mtunda wotali ndithu Kunapezeka kuti titafika kumalo kwina ndi mmene ndimadzaona kuti anthu akukambirana, akuona, akukambirana chani, akulankhula zoti a bizinesi ija ndi imeneyi yabwera. Ndi ndimati kodinso bizinesi munomonso mgalimoto muno muli bizinesi? Ndi mmene ndinali ndi chidwi kuyang'anayang'ana napeza zoti mgalimoto muja mulibe bizinesi ina iliyonse. Ndi mmene amati ndi yomweyi. ndi ndinati ii kodi inenso ndasanduka bizinesi ndinayamba ndekha kuyamba kulira misozi imangogwa mu nthawiyi kunali kuti ndinali ndi foni pafupi ndinayesa kulemba meseji kulembera anthu ena ndinangowauza tayima naneni fo nyengo sili bwino ndikutchedwa kuti ndine bizinesi ndi mmene kumapezeka kuti anthu aja anatokhala fa mtima nawo anthu aja atandiyang'ana anandifunsa kupanga chani nangoti ndangogwirizatu foni ndiye ndinapanga zachangu ndinadilita zonse zimene ndinatumizirana ndi anthu aja poyitenga foni anapeza zoti mulibe china chilichonse chimene chingawadabwise sono owuzidwa zoti bizinesi ndi imeneyi atandiona ananena zoti iyi ndi bizinesi ili yabwino komano sopano ndalama zokwanira ndilibe kuti ndikhoza kugula ndiye zingatheke kuti ndiperekeko hafu ndikapereka hafu kenaka ndalama inayo nzakumalizisireni anati ee ndizotheka ndiye kunapezeka kuti ndalama anatulusa ndithu briefcase kuyamba kuwerengera Ineyo mkati mwange fa choti munali nkhawa ndi misonzi kuti zitha bwanji ndinalibe nazo chidwi kuti ndalama ndi zingati zimene anthu akupasana kenaka ndinangomva a basi ndikumva kutsutsika imeneyi basi bizinesi imene tilepherane nsasali ndi balansi ndi munthu m'malo mwake tapitani ikazapezekena muzandibweresera iyo kasakiseni nsika kwina ndiye kunapezeka kuti tinatembenuka tinayendanso mtunda wautali kwambiri ndi mmene timakafika kumalo kwina kumenenso sindinakuzindikire ndi mmene amanena zoti a tabwera ndi bizinesi anandisuzumira anandiyang'ana a bizinesi yabwino kwambiri komanso mmene kuonekera bizinesi siyotinso tichite kupanga zijazi koma imene njoti kungoyitenga nkuyikwatira basi ikhale yapakhomo ndi ndi mmene ndimadabwa kuti i akuti andikwatire zikhala bwanji ndi mmene kumapezeka kuti akukambirana panalinso kusamvana panabwera kusamvana mosadziwika bwino ndi mmene amatembenuka nane ndiye tinazungulira kuchokera cha m'ma naini kufikira mpaka na thu ya m'bandakucha ikungodzungulira galimoto ndiye napezeka kuti inabwereranso mtawoni chifukwa choti kwina kulikonse ndinakanika kuti ndigudwe ndiye titafika mtawoni kunapezeka kuti anandiuza zoti ndiye tipanga bwanji apapatu chimene chikufunika nchoti tipite ku rest house basi tikangothana Ngati ayi, basi chabwino usova kuti utani. Ndinati abale chonde ndikomereni mtima chifukwa ineyo kunena moona mtima sindimayenda usiku, sinkanayendanso usiku koma nkhani inali yoti katundu wanga ndi amene wasowa ndi key wa mnyumba yemwe ndimazimvera chisoni komanso ndimayang'ana kuti azinzangawo sangakwanitse kuyenda nthawi imeneyoyo nde ananena zoti okay chabwino ndiye chimene tingapange apa tikutenga tikakuponya paliponse koma tikapanga zimenezozo usova kuti utani ndiye ndinati okay chabwino ananditenga andifikitsa ku tauni ina mommuno ndiye kunapezeka kuti nditafika pamene paja ndinakumana ndi azimayi ena azimayiwa akuti amadikirira katundu amaoda kuchokera ku ntcheu kumagulitsa mtauni muno ndiye ndinakhala pafupi ndi azimayiwo ndimene amati iwe mtsikana ukuzatani apa ndimene ndimati ineyo zatere zatere ena sanandikhulupirire amati ayi ndiye kuti ndi hule bizinesi yakanika ndiye wina atamva molingana ndi mastatement ndi ena amene ndinatchula mu nthawi imeneyoyo anati a basi munthuyu di tikumziwa tinakumana naye pena pake zinatere zinatere ndizoonadi mtsikanayo soyendayenda ndiye kunapezeka kuti ndi chikhalire pomwepo panapezeka munthu wina mwini wake wa minibasi zimene zinatiyandikira pamalopo ananena zoti a popeza kukadali usiku sikunachesese tabwerani mudzagone umu koma mwini wakenso wa minibasi kuti aziziwa zinatengera oyang'anira minibasi zakeyo chifukwa amamva nawo nkhaniyo ndiye anagogoda kumpanda kwa bwana akeyo ndi mmene amatuluka nkumati apa zavuta tagona umu mminibasi chifukwa choti utati ulowe mkatimu ukhoza kukhala ndi mantha kumakha ngati tikuchite chipongwe nde ndinalowa mminibasi ija ndi azimayi odikirira bizinesi yawo ija kunapezeka kuti tinakhala kufikira kunja kutacha mmene kumacha ndinalibe china chilichonse ndimangoti kaya zioneka mbuye aona mmene angapangire ndi mmene kumapezeka kuti ndambosakasaka kuti ndingayende bwanji kuti nkafike kwathu kunapezeka kuti oyitanira wina anati a tanditengerani sista wangayo kumuuza wa minibasi ina sinanga kwacha ndi mmene amanena zoti owo chabwino ali komatu transport alibe ndiye kwinako muona kuti munkwezesa motani chabwino ngati nkudulana muzadula kwa ineyo ndikamajiya koma munthuyo sikuti mmene amandinena zoti ndine sista wake kuti ndimamdziwayi sindimamdziwa panalibepo bale wina uliwonse koma ndimaona zoti mulungu wangomugwiritsa ntchito ndi mmene ndimakwera minibasi ija kundifikitsa mtauni nditafika ndimene ndimauzi ndimene driver yonso amamuuza driver nzake kuti tanditengera munthuyu sukupita sonse womwewo ukandisiyire pakutipo ndi mmene amanditenga nkukandisiya pamalopo mwaulere ndi mmene amanena zoti popeza uli stranded ulibe kalikonse tenga 5000 ukagwiritse ntchito ku nyumbako ukaona kuti upanga bwanji ndi ndi mmene ndinamuona ambuye kuti ambuye amapanga njira popanda njira chifukwa ine anandipulumutsa Akadakhala kuti sanali mbali yanga, ine ndikanaonongeka ndithu, akanandipha, chifukwa m'mene ndimamveramo sukadakhala wa moyo, koma unali wa imfa. Koma Mulungu anandikomera mtima, lero ndine ndili moyo. Kwa anthu amene munatumizira mauthenga kuti muli pa chiopsezo, moyo wanu uli pa chiopsezo tsiku limeneli, anakuthandizani motani? Amenewatu anangondiuza zoti tiima nawe m'pemphero. chifukwa ifeyo sitinga molingana ndi kumene ukulankhulako kuti sukuzindikirako bwino zikhoza kutivutirapo kuti tingakupeze motani ndi chifukwa cha ichi bwanji ifeyo tingokhala ndi nthawi ya pemphero ndipo ndimadziwadi kuti anthu ali pa pemphero chifukwa tsikulo linali lachisanu ndipo ndimamvera pologalamu ina yake pa rediyo ndiye ndikumvera pulogalamuyo ndinadziwisanso ena mwa iwo amene amapezeka mpulogalamu imeneyo ya usikuyo ndi mmenenso amachichita sheya kwa anthu ena kuti tiyeni tiime ndi mzathu akudutsa muizi ndi mmene kumapezeka kuti mu zonsezo nadutsamo ndi mmenenso ndimakafikira nditachoka konse kuti anthu inu pemphero lija lagwiradi ntchito ndine ndili moyo Kodi mungatifotokozere kuti pa tsikuli linali liti komanso mmene amakuzungulitsani magalimotomo mumayenda madera ake ati ndi ati? Ok tsikuli linali lachisanu cha mma 9 chifukwa nthawi imene ndimapeza mayendedwewo inali mma 9 ya usiku mm, dera limene tinayenda kunali kuchokera ku mulanje kufika ku blantyre ndiye galimotoyo imatembenuka ndithu inakafika mpaka ku zomba

eya kumene koko ndithudi ena mwa madera amene ndinafika ndinawazindikira anali amenewo koma madera enawo anali oti anandivuta kuzindikira mudziwa anali usiku nde zinandivuta kupanga recognize malowo Ayi, chabwino Ah, monse amakuyendena- amakuyendetsanimo Mm. anali akukugulitsani malonda e anali akutsatsa msika ndithu koma chimene chimachitika kuti ndikanike chinali choti ena mangoti a basi tinkwatira ena ayi basi munthuyu popeza yaperewera ndalama mudzatengabe kenaka nane ayi tikhoza kukhala ndi ngongole basi ndiye kuti mudzatipasa bizinesi ina iyi pita nayo nekaya moti anthu amene amagulitsidwa amakugu- amene amafuna kugulitseniwo mudawaona komanso ogulawo mudawaona maso ndi maso ee ndinawaona Ndiye mutamvetsera bwino lomwe kuti inuyo ndi bizinesi yabwino, amati akukugulitsani dziwalo, banja, kwenikweni amati akugulitsa malonda ake akhale ati ati? Mmene ndimamvera kunali kuti amafuna angochotsa moyo. Ndiye kuti mwina amafuna dziwalo chifukwa munthu amene afuna kuchotsa moyo pamakhala chimene akuchifuna ngati chamoyocho chachokamo. koma amene anatchula za banja anali oti amatchula chifukwa chongondiona mmene ndimaonekera koma iwo pulani yawo yeniyeni pogula anthu sikuti kunali kuti akugulira kuti ikhale mabanja ayi koma akugulira kuti ikhale bizinesi ndiye ine zimangotengera kuti chisomo chimangondiphimba that's why anthu amapezeka kuti akunena zoti a basi popeza akuoneka chonchi m'malo mwake sitigwiritsa ntchito ngati kumuphayi koma titangomkwatira kotero munabwerera ku malonda ndinabwerera ku malonda moti ndinokanika kugulitsidwa ndithu e, bizinesi yokanika pa msika Ah, kwa anthu amene akuonera mtsiku la lero Mm. mungalangize zotani chimene ndingalankhule kwa wanthu ndi chakuti choyamba pamene tikuyenda ulendo mumakhala zambiri koma tikuyenera kukhala osamalitsa nkhani ndiyoti tisamkhulupirire munthu chifukwa tikamkhulupirira munthu akhodza kutiwononga ineyo galimoto imene ndimakwerayi kunena mona mtima ndinakhulupirira kuti ndikafika bwino chifukwa choti amaonekanso kuti amazisatira zopempherazo koma sindinamvesere dziko la uzimu ndifukwa chake ndikulankhula zoti anthu ofunika tisamakhulupirire munthu tikhulupirire mulungu chachiwiri kukhala mpemphero ndi chinthu champhamvu chimene chikhoza kutipulumutsa mu nyengo imene munthu sangayikwanitse chifukwa pali zina dziko limakhala ndi malire koma mulungu sakhala ndi malire popanga zinthu umu ndi mmene tachezera ndi mtsikana amene adabedwa kumulanje kufikira kuno ku blantyre langizo nkumati tikamayenda tiyeni tidzikhala ochenjera maonekedwe apusisa